bolo cɛmisɛnninw bolo da a bɛ se ka fɔ ka cɛmisɛnninw dɛ a lamɔ de fɛn ne kɔni bɛ se k'a fɔ e bɛ se k'a fɔ lamɔ de fɛn turansan mɛ e sigi so a bɛ se k'a fɔ baw ale ka cɛmisɛnninw don ayiwa basi ayiwa so e tilen pki kɔni olu bɛ ma caman ko fila u bɛ ma cɛ an bɛ ko fila la n'o bɛ kɛ uzbeki tankaw fɛ yen j na taa n'o bɛ bɛn zkalo tile wolon wolonwula ma u bɛ tan Uzbekistan ale bɛ mali bisimila tɛnɛn zuwɛnkalo tile tan mali ale bɛ uzbekistan bisimila ntola nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛɛ bɛ taa uzbekistan ok ayiwa a bɛ tasuma hakili kɔnti a ye ntolatanna mugan ni fila a y'o de fara ɲɔgɔn kan olu de bɛna taa ni janjo la e bɛ se ka o ntolatanna mugan ni fila tɔgɔ di an ma teliya la wa exactement baba celu kɔlɔsibaa o ye maa fila ye a fila bɛɛ lajɛlen soden baba umaru kulibali sobe ani hasan sadawi jara AS réal de bamako sadawi cati ok maintenant défenseur n'o ye kɔfɛmaw ye maa wolonwula don fode dukure red star ka bɔ faransikaw fɛ yen nɔ mohamed larabi sise ɛ peresite ka bɔ e taz dame mame dilanrabi wala an bɛ jɔnden i tɛ fa ka i tɛ fa o ye min arabisa di tɔn yen i bɛ misi ale bɛ tora ta salisoro kari kɔnɔna alimainkaw fɛ yen nɔ musa jakite kadi esp in Hamidu jalo n'u b'a wele ko zele zele ale bɛ ntola tan min SC farense kɔnɔna la porotigalikaw fɛ yen nɔ mamadu tunkara vitoria guimaraes porotigali maintenant o tun ye défenseurw ye an bɛ taa min ye cɛmancɛmaw la n'o ye milieu de terrainw ye o fana maa wolonwula ye baba o la min ye bubakari tarawele ye Ale bɛ ntola tan wolverhampton kɔnɔna la angiletɛrikaw fɛ yen nɔ kɛlɛfɛn don kosɛbɛ kɛlɛfɛn don voilà fadi sidiki kulibali stade malien de bamako mali kɔnɔna la cikɛlaba i ka cɛ kɔni ah non fadi baba b'a mériter fadi ka di ne ye kojugu lahila i b'a corriger dɔrɔn dɔɔnin ka se ka bɔ carton na n'o tɛ cɛ bɔ dan ye fadi bolo a da kan fadi an ka taa a da kan koli sakɔ mm. baba ale bɛ ntola tan min ye eh, jɔnni koli sakɔ bɔn aw b'a fɔ kan hakɛ yɛlɛma mhm. koli sakɔ mhm. a koli voilà d'accord mhm.
a bɛɛ bɛ bɛn fɛn kelen ma eh, d'accord mais kan hakɛ b'a bɔ ɲɔgɔn na o don voilà koli sakɔ koli sakɔ voilà koli sako ok koli sako ale bɛ ntola tan min ye ankona ɔhɔ ankona an bɛn'o jamana fɛsɛfɛsɛ ok an ka taa an ka taa tɔn ninnu n b'a f'i ɲɛna ee an ka taa abu voilà ankona ankona ankona abu an tɛ taa sugu kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin an ka taa an ka taa voilà koli sako ankona donc itali ok voilà itali tɔn don baba an ka taa maintenant mahamadu mahamadu lamini ba

Isufi Mayiga ale bɛ tola tan Viseu vingt-trois kɔnɔna la o ye porotigali tɔn ye mahamadu jara ale bɛ tola tan Tyrol Tyrol Autriche fili tarawele Tout Puissant Mazembe RD Congo Wilson lasana samakɛ Rennes faransi ka kuncɛ sɛkina dunbiya Al-Shabab Arabie Saoudite alors dayiko abu tasuma ne ma mamadu dunbiya tɔgɔ mɛn ni ɛɛ a kan ka jouer nin waati na Angleterre an ka an ka a voilà an ka buteur ŋana n m'a tɔgɔ mɛn nin liste la ou Non, bien a tɔgɔ tɛ- a t'a la. ok Oui. donc o bɛɛ b'a la comme match amicaux don Mhm. a bɛ se E ka filɛ- kɛ jateminɛw ye Confi- voilà dɔw ta sou- souvent i b'a sɔrɔ dɔw confirmera degeli karamɔgɔw fɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele ka taa olu fana lajɛ o bɛɛ bɛ se ka y'a la ok donc baba jateminɛ kɔni min ye soden n'o ye tolatanna minnu bɛ tola tan mali yɛrɛ kɔnɔna la nɔ o saba b'a la o ye umaru kulibali COB kɔnɔna la ale ni hasan sadawi jara o ye Real tolatanna ye nin fila bɛɛ lajɛlen celu kɔlɔsibaa ye ka se min ye fadi siriki kulibali ma ale bɛ tola tan Stade Malien kɔnɔna la milieu de terrain don
Alors, vous voyez, non ouais. euh, Il y a trois locaux pour ce match amical. Ouais. Alors, Baba, ni kɔfɛ fana ni phase finale lisi bɛ bɔ fɛn da bɛ yɛlɛ i ka se ka maa saba bɔɲɔgɔnko ta minnu si tɛmɛra san mugan ni saba kan okay. donc n'a y'i diya san bi duuru ta i k'a fara i ka ekipu kan voilà maa saba donc ekipu bɛ se ka renforcer n'o ye cogoya min na Don an y'a mɛn k'a fɔ a ka di ali kɔrɔbalen caman ye minnu b'a fɛ ka zzoɛrɛp paritesipye cɛ ale d moriy o sɛcɛ we badara ali jalo ipi pɔsuko fana bɛ la la la ni min nafa yɔrɔ min ka fɛ bɛ se ka dafa cogoya
n'a ka di ye ni i bɛ se ka jigi jara wele kelen bɔn e bɛ nu si b'a kɔnɔ da iko